aka na-enye ndụ osebụrụwa dinwenụ ị ma ihe ị ma ihe na-akpa anyị karịa ka karịa ka anyị si wee yọọ gị onye dị ebere n'eti na ụbọchị taa bụ ụbọchị eke ekenekwe ndụ ekenekwe ndụ maka ndụ ekene ndụ maka ndụ kene ndụ maka na anyị ji ụkwụ aga ije were ntị anụ ihe were anya na-afụ ụzọ Chukwu okike kere ụwa na ọkwa n'ọba ka m ji ukwu eji m mmanya ọkụ n'ọba na ọba a bụ ọba bụ na ndị ichie ji wee gbaa ndụ na ihe mmụọ ka anyị na-eme maka na anyị na-achụrụ aja n'oke mmụọ anyị abịarọ ka anyị megide mmadụ anyị abịarọ ka anyị gbuo mmadụ anyị bịara ka anyị kwuo eziokwu ka e mee ọdịnala otu o si dị ka anyị ba- ka ka ụmụ igbo gbawa ewe ka ụmụ igbo gawa n'ihu ka amamihe anyị ji pụta ụwa wee pụtawa ka ife ife chakeshia na ndụ ụmụ igbo niile gbaa gburugburu na ụmụ igbo na-awụ ha pụọ ha gaa ebe ebe ndị ọzọ ha gaa mezie ihe niile a na-eme eme n'ọdịnala anyị ka m ji mmanya ọba a were na-asị ndị niile anyị na-emere ihe ndị ichie ndị ezumezu ụnụwa nwe nkwụ a ụbọchị taa bụ ụbọchị eke ka anyị ji nzu gọọ ka anyị ji edo mee ka anyị gọkwara n'ọjị ka anyị gọkwara n'ọba na ekwubie m okwu sị egbe bere ugo bere nke sị ibe ya ebena ya fewe ebighị ebi na eji ihe nwata ma were aka elu na nwa ichie mba ogosi mma ndị ichie na mma ndị ezumezu gbajie ya gbujie onye ahụ aka ka ihe aka ya dapụ ka nwata were ihe na ọ bụ arụ ọ sọ nsọ ọ bụdụ ole mgbe ka a ga-ejide ihe nwata wenie aka elu na m wee kwuo n'ụbọchị taa onye ọbụla sị ya gara anyị na mma ya gara onye ahụ na mma ise onye ọbụla sị na anyị ga-aga n'ihu ọ ga-aga n'ihu ise onye ọbụla sị na nke anyị ga-eri ga-abịa nke ọ ga-eri ga-abịa but onye ọbụla hụrụ anyị na-egbochi ụzọ ka a hafụ iweta nke anyị ga-eri chineke nna kere ụwa ndị ezumezu na ndị ichie unu gbochikwere onye ahụ ụzọ unu ekwekwana ka onye ahụ hụ ihe ọma onye ahụ chọwakwa ya achọtana mana ndị ọbụla sị na ọdịnala igbo na omenala igbo ga-adị nwa afọ igbo ọbụla nke ka nke ụmụ ikorobịa ndị niile eji maka ihe a kwuo okwu n'isi ha asị m nwa okorobịa ọbụla ji obi ọcha na obi umeala wee na-anaghachite n'ọdịnala

orie zụọ ụbọchị orie afọ zụọ ụbọchị afọ eke zụọ ụbọchị eke wee tinye n'ibi agha because na ọ bụrụ na a nụwa ọgụ be ndị mmụọ ndị nọ na be mmadụ agakwa survive ya biko afịa na-azụ na ụbọchị zụbanụ zụbanụ ihe ọma ka anyị na-ekwu okwu ya ihe ọma ka anyị na-ekwu okwu ya na ala Igbo ihe ọma ga na-eme a kụọ ihe ọ mịa mkpụrụ ihe niile bụ ihe mebiri emebi maka omenala na ọdịnala anyị niile anyị nwụrụ wufu isi anwụfu isi anyị si na ya naghachitego ka anyị mezie ọdịnala be nna anyị soro ụzọ ọma nna nna nna nna anyị ha ji wee too chineke na ọ bụrụ ụzọ ọjọọ ọnwa onye ọbụla nna ọnwa nna anyị nke mere ha ọjọọ anyị ga-eso anyị ga-eso okporo ya mana anyị ga-eso nke ọma anyị ga-eme nke ọma maka na akwụkwọ ndị ọcha si na ọ bụrụ na nwata gbahapụ ajọ ụzọ nne ya na-eso na a ga-agụ eri ahụ asọ onye na-eme ezigbo omume ee ana m abụkwana ndị ichie wee sị ichie mba ugwu anaghị eme ihe ọjọọ eze nwaanyị nwe oriwe na-enu ụlọ elu anaghị eme ihe ọjọọ ebe a bụ nchịkọta ụwa ndị ikwu nne m anaghị emegide mmadụ ndị ikwu nne m anaghị anaghị ewe ihe mmadụ ndị ikwu nne m bụ ị chụwakwa ha ha achụwa gị ị chekwa i mekwa ihe ọjọọ chọọ ka ndị ikwu nne m sọpọtụ gị ha agaghị asọpọtụ gị maka ha rụrụ ha kwere eziokwu so mụnwa gọbie wee wụsara ụnụ mmanya sị na ọ ga-adịrị anyị mma n'ụbọchị orie n'ụbọchị afọ na n'ụbọchị nkwọ na n'ụbọchị eke otu a ka the king of izinari si wee ka dị otu a ka ọ ga-esi adị site n'aha nke nna na nke ọkpara na nke mmụọ nsọ ise